ukuyenatu kuigwira zolimba bagi Eh. yako chifukwa wina wake sakuyena kukhwathula imene zenizeni ndikoma mchimwene nsika unaipa mphanga koma Lagos amene anaipa Ah, ah, ndikukuuzatu m'bale komano zikomo kwambiri mchimwene tamati iwe osadanda mphanga Um, ukuziwa chani ineyo am ndikuyenera kuyimira pompa m'bale Ah, ndi chifukwa kuti chinanso lero sindimafuna kubwera kuno ndeno ukangotembenuka nkuyang'ana kwina kulikonse kunuku chakumeneko ndi kunsika wa lagos ino Eh. ehe umenewo nde nsikawo chilichonse chimene ufuna ukagula ukachiona kumeneko ngakhale mabebeza alikonse ali kumeneko ndithu m'bale wangoti mabebeza ndikuuza m'bale kuli chilichonse Ah, ayi sindifuna munthu aliyense ine um, mwanjira ina um, a ine nde mbali yanga ndamaliza tapanga za soda wanga oya ndipanga zomwezo kwayanidwaka pakutengera kuti ndakuyendesani koma sinkabwanji kakaoneka kochepa kongokuyendesani basi okay apa palibe vuto Zikomo tionana m'bale. kapange zoti ukagule ziti usinyimira zikomo kwambiri m'bale Ah, tionana.
Ndakunyadira. Thank you.
Yeah.
wow

boma sibalo boma
sabalo komano ndiweyo dichimwene siba sibalo temaka sibalo ndikalingalira bwinobwino apapa kunoko nkulegozi kodi upanga chani kuno Ah, kungoti ine ndangobwera ku Lagos kunoko ndeno zikukhala bwanji ngati iweyo unabwera ku Lagos kunoko umene unati kumaikirapo mtima mchimwene ndeno ndimakamba kuti zakuyikirapo mtima kwa Lagosiko ndizokuti zimakambidwa kuti kumagulitsidwa zinthu zotchipa kuno kumangotchedwa kuti Lagos Island ngakhale situ magezi amafuna kundigula ineyo koma nonanga akalipira pang'ono chifukwa amayankhula kuti amachosa kaye nthenga zathu ine sindimamvetsa kuti amathandiza chani koma uthokozetu ambuye chifukwa cha zoti wakumana ndi ineyo panopa Nsika unoo. Unoo wa Balogunuwo mchimwene. Unoo ni nsika oopsa kwambiri mu Lagos monsemu. One akanakubera, chachiwiri ukanalandidwa, chachitatu ndiye akanakuchosa maso akowo. Kenako basi kukupha. Mulungu wanga ine! Eya ka! Tithokoze Ambuye pokuti akuonesa kwa ineyo. Tithokoze wakumwamba poti ndakumana ndi iwe. Ine ndikuonesa mozungulira kunoko. Kodi unaonesesa zinthu za ku Abuja? Anthu inu mmagula chovala mpaka 150,000, 250, 300,000. Kumeneko ndiye kusaukisana. Komano kunoko uzigula motchipa m'bale. Uzigula ma 10 pini, ma 2 pini, ma 3 piniso kumene. zikomo mbuye pakuti ndakumana ndi iwe taona kupatula zimenezozo ine nkuphunzitsa hustle mmene ife timapezera ndalama kunoko ndalama eyaka hey. ah, sibalo iwe ndi wakutumiza ndi Ambuye tsopano nde waziwa bwanjinso vuto langa taona inetu zondivuta ah, kodi ndingayankhulanso kuti chani mwanjira ina tingoti ndilibe ndalama yokwanira yobwerera payadi komano ndi iwe zitheka dikira nkuonese mu nthawi inotu ndikuonesa mmene ungapangire ndalama zakuno ku Balogun ndeno ukamabwera ku abuja sikuti uzagwisa basi koma uzagwisa ndege mulungu wanga ine sibalo Aha. komano uli zeni sibalo uzagwiritsa ntchito ndege Ah, ah, mchimwene siba zikomo kwambiri mchimwene ah, pamenepo nde ndakunyadira ndeno ah, tikuphunzitseno mmene iweyo ungamapangire zinthu zimene zikunoko temakai ndeno ukalera ali kuti kodi ah, alipo ndizoti ndinasiya ku Abuja mini ah, takulandira ku Lagos m'bale zikomo m'bale